Bi le 24 juillet 2014 n ka kuma bɛ Oxibi de kan. N'i ye Oxibi ka son kura in ta k'a lajɛ min titre ye Messi ye, o Messi in kɔnɔ kuma ani n'i ye Talibi ka son kura lajɛ min titre ye LDD ye presque a kuma bɛɛ ye kelen ye. A fila bɛɛ ye clash général ye wa u b'a mɔgɔ kelenw de clasher. Wa clash kɛcogoya ka surun ɲɔgɔn na kojugun fo ka dan tɛmɛ. mɔgɔ t'a dɔn oxibi de ka projet don wa ou bien talibi de ka projet don mɔgɔ t'a dɔn u fila la nka n'u kɔni tun jɛra ka featuring kɛ biti kelen sanfɛ o tun ka fisa ni nin ye bɛɛ k'i ta kɛ yen fɛ bon kuma ka tila ka kɛ kelen ye ko kɛcogo ka tila ka kɛ kelen ye o cɛ man ɲi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye son yɛrɛ kɔnɔ kuma ta k'a lajɛ a fana bɛ clash général de kɛ o kɔfɛ a bɛ tila ka mɔgɔ dɔw clash kɛrɛnkɛrɛn ma i ko n'a fɔ talibi fana ye o mɔgɔ kelenw clash kɛrɛnkɛrɛn ma cogo min na a bɛ dɔ fɔ keji ma jɔlɔkɔ keji ka dɔ fɔ geto kafiri ma ka dɔ fɔ memo ma ka caman b'a fɔ gaspi ma i kɔmi a talibi y'a kɛ cogo min na a bɛ dɔ fɔ iba one fana ma parce que a b'a fɔ ko anfasisi ko y'o ta juru la a bɛ tila k'a fɔ ko ka na ko kalo ka ale bɛ bɔn d'o ma o kɔfɛ a bɛ dɔ fɔ fangafin ani maliba buba ni tata pound ma ko fangafin maliba buba n'a ɲɔgɔnna caman bɔn n'i y'a jateminɛ maliba buba o ye maliba production créer ka rappeur camanba dɛmɛ olu rappeurw yɛrɛ talibi ni oxibiw b'o la bon rappeur tɔ caman wɛrɛ bɛ a la i kɔmi n y'a fɔ cogo min na ninnu ka waati rap ko tun ka gɛlɛn cogo min na ni sɛgɛn ni fɛn min tun b'a la an bɛ waati min na sisan o t'a la o kɔfɛ yɛrɛ fɛnɛ n'i ye maliba buba ka 3 ans production fɛn ta k'a lamɛn k'ale oxibi ka couplet lamɛn ale y'i kanto ko buba sujet bila dankɔrɔba ka bolonɔ bila ko tiɲɛ ka fɔ jugu nkalon bila ko maliba de y'a dan ye donc n'a fɔra ale bɛ tila ka na fɔ k'a bɛna manamanakan fɔ cogo sugu dɔw la tɔgɔ bɛ ɲini a tɛ ɲini tan tɔgɔ o 3 ans production in na n'i ye talibi yɛrɛ fana ka couplet ta k'a lajɛ talibi y'i kanto ko

rappeurw b'a dɔn wa hali sisan a bɛ ka continuer ka o dɛmɛ kelen kɛ o kɔfɛ fɛnɛ hali n'i y'o bɛɛ bɔ yen nɔ buba ye styliste de ye n'i ye masini di buba ma buba ɲɛ tugunnen bɛ fini kala k'a d'i ma i b'a don a bɛ bɛɛ la donc u kana essayer k'u bɛ o lagosi cogo dɔ la buba tɛ manamana mɔgɔ ye quoi n'i y'o fana bɛɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ a nan'i kanto ko kuma de bɛ digi mɔgɔ la ko ne tɛ ko tata pound ye mun kɛ yen nɔ a basi y'a bɔrɔ fara yen de tata pound ye fɛn min kɛ mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye mali rap la n'i ye rap yɛrɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ ka rap kɔnɔ ko ta k'a lajɛ rap yɛrɛ dabɔra min kama minnu y'a créer olu y'a dabɔ minnu kama ka révolte ni fɛnw kɛ k'u ka droit ni ka fɛnw réclamer tata pound y'o min kɛ mali kɔnɔna la ye rap rappeur si tɛ yen min y'a kɛ u menasera ka ko bɛɛ kɛ u n'a ta o ta u kɔntinyera n'a ye olu de y'u ka liti kɛ o ye ka gɔfɛrɛnaman kiritike ka ɛnfɔrimasiyɔnw fɔ u ka dɔnkiliw kɔnɔ ka ko caman bɛ yen nɔ ka olu fɔ ka ci di a ɲɛ kan Tata Pound de ye o kɛ ni bɛɛ ye mali kɔnɔna la dɔnku aw tɛ se k'a fɔ k'aw b'aw ka ko ni ninnu ka kow da ɲɔgɔn ma kuwa aw ni ninnu cɛ ka jan trop trop trop fo ka dan tɛmɛ c'est à dire mɔgɔw k'a fɔ n t'a dɔn a difiransi k'a fɔ komi n'a fɔ aw aw cɛ ka jan ko jɛgɛja n'i y'o fɔ o zana bɛ se ka kɔ kan parce que n'i ye jɛgɛjalan ta k'a bila baji la u cɛ man jan bilen kuwa aw ni ninnu cɛ bɛ komi n'a fɔ n'i ye cɛncɛn ta bɛni dix tonnes ninnu k'olu fa cɛncɛn na k'a ton ani ka buruwɛti fa cɛncɛn na k'a ton difiransi min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ninnu cɛ bɛ ten aw tɛ kelen aw kana aw sanga ɲɔgɔn ma ou bien parce que Oxy B ye palɛ ta kɔsa in na et puis i kelen yɛrɛ tun tɛ mɔgɔ dɔw farala i kan i ye jama dɔw ye dɔnku i hakili la ko a kɛra ko dɔw ye nɔn nɔn nɔn kana i sanga ko ma i ma se ko min ma kuwa Snipa ye kumanin dɔ fɔ i ma ko depuis RR bɛɛ y'i dan ko RR cira bɛɛ y'i dan ko Oxy B i da bɔ i sadon kuma la a ye baneni min fara kan an b'o baneni dɔrɔn de bɔ a la Dɔnku Oxy B kana a fɔ i b'i sanga fɛn ma i ni fɛn min man kan aw kana aw sanga Tata Pound ni Buba ni Fangafin ni olu ka zenerasiyɔn ninnu tɔw ma aw tɛ kelen aw tɛ kelen aw kana aw sanga ɲɔgɔn ma o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ i ka sɔn kɔnɔna fɛnɛ la i kanto ko ninnu ye walifaw neni yan nɔ k'u b'a fɔ ko mɛri zoni a donna ta a bɔra ta bɔn Ne y'o kuma kelen de fɔ arapu dabɔra olu de kama gɔfɛrɛnaman ninnu ani minnu bɛ ɲɛmɔgɔ kolonw ka olu sonkolon fa k'olu sonkolon fɔ an'u bɛ layidu fu minnu ta mɔgɔw ye sani u ka yɛlɛn n'u yɛlɛnna n'u ma kɛ aw kan ka olu de kɛ dɔnkili ye ani ka ɛnfɔrimasiyɔn ɲumanw di mɔgɔw ma ka wajuliw ka mɔgɔw waju ka kuma fɔ a ka dɔnkili kɔnɔna na min bɛ mɔgɔw bilasira min bɛ mɔgɔ ladi aw kan ka olu de kɛ Ani min y'i kanto ko dɔ y'a fɔ ko dɔw y'a fɔ ko e ka sara man ca i bɛ muso fila saba furu la nege kɔsɔn ko ka mɔgɔw faw neni olu bɛɛ ye komi n'a fɔ waju de n'i ye olu yɛrɛ ta k'u lajɛ a fɔbagaw yɛrɛ ta k'u lajɛ i bɛ taa sɔrɔ poligami bɛ olu yɛrɛ ka famiyi na yen n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ fa tɛ poligami ye i b'a sɔrɔ u tɔntɔn dɔ ye poligami ye a tɛ komi n'a fɔ k'u bɛ k'o neni dirɛkitiman ladilikan sugu dɔw de don k'a jira n'i ka sɔrɔ man bon kana muso caman fara fara ɲɔgɔn kan kana i yɛrɛ n'i denw ni musow bila degun na sinɔn diɲɛ kɔnɔ i ye sonkolon o sonkolon fɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ fa b'a kɛ ou bien dɔ ba b'a kɛ dɔnku mɔgɔ bɛna sonkolon fɔli ani ladili dabila ko i ye mɔgɔ fa neni ou bien i ye mɔgɔ ba neni a tɛ komi n'a fɔ aw ta aw minnu bɛ mɔgɔw ta u tɔgɔ ma ani k'aw tilen mɔgɔw ma k'u faw nɛni k'u baw nɛni u n'o tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ ladilikan fɔ ka sɔnkolon fɔ kana nin kɛ kana nin kɛ mais i y'a fɔ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ dɔ fa b'a kɛ ou bien dɔ ba b'a kɛ aw ka gulɔ min ko ni fɛn min fɔ Gaspi bɔra n'a ta ye k'a yira mais est ce que Gaspi kelen b'a kɛ donc mɔgɔ baden bɛ minnu b'a kɛ donc ni olu fana ko sa ko aw bɛ ka mɔgɔw fa nɛni donc ladilikan ni o tɛ kelen ye quoi I b'i kanto fana ko bɛɛ b'a dɔn ko GRR sigira ko ka dangadenya de kɛlɛ ani banni ni fɛn minnu bɛ o la, ne b'a fɔ n ko a c'est à dire aw ta ye k'a yiriwa de ye sinon aw ta tɛ k'a kɛlɛ, n'i ye e Oxy B yɛrɛ ka sɔnw ta k'u lajɛ n tɛna fɔ n bɛ don o détail bɛɛ kɔnɔ n ye interview numéro 18 kɛ i kan, o interview kɔnɔna na n y'i ka banni n'i ka mansa dɔgɔyaw n y'olu kumaw développer a kɔnɔ mɔgɔw ka taa o interview ta k'a lamɛn u b'a dɔn o la n'a sɔrɔ ni e participera k'a yiriwa de ou bien ni aw ka kɛlɛ fɔlɔ ye k'a dabila de mɔgɔw bɛ o dɔn hali ni sɔn in kɔnɔna la sisan sisan mɛsi in kɔnɔna la i y'i kanto k'a fɔ ko ɲɛngodenya ni hasididenya ko an bɛ mɛn ta olu bɛɛ fana kɔfɛ i tilala k'i kanto ko Gaspi ko ni o ma dabila ko i bɛ jet wuli o ka base kunna ko ka missile fila bila ka jigin namugu minɛnw na ni e y'o fɔ namugu minɛnw o ye Gaspi de ko ye a ma tɛmɛ Gaspi ka niveau kan o la ne hakili la Gaspi clash i k'a gulɔ ko kuma ni joint ko kuma ni manamana ko wɛrɛw ni fɛn o fɛn y'i diya olu fɔ mais n'i y'i da tu namugu ko kuma la aw y'o dabɔ a ba de kama ye parce que aw bɛɛ b'a fɔ k'a ba de bɛ namugu feere a ba de bɛ nafɛn feere donc o b'a yira e e bɛ ka nin manamanakan fɔ sisan o sɔn kelen kɔnɔna la e bɛ ka tila ka banni kɛ e bɛ ka participer a yiriwali de la wa ou bien e bɛ k'a kɛlɛ de a ye manamanakan ninnu fɔli dabila ka bɔ an da la quoi ne y'o de fɔ a ye mɔgɔw tigɛra aw la quoi tɔgɔ tɛ ɲini nin cogoya in na tan sa a ye tɔgɔ sɛbɛ ɲini e Oxy B yɛrɛ i dɛsɛlen don ka ko kɛ ko ye i ka génération i filan ninnu min ye Iba One ni Gaspi ni Tal B ninnu ye u bɛɛ tɔgɔ ni ko bɛɛ ka fɛnw b'i ɲɛ a ka ca jamana in kɔnɔ n'o tɛ Visko bɛ ka beat sugu bɛɛ labɔ ka d'i ma nka i ka ko dɛsɛlen don ka sanfɛla sɔrɔ mun na i ŋaniya lajɛ ka ɲɛ n'a man ɲi i k'a dilan ka ɲɛ o dɔrɔn de don parce que i donnen filɛ nin ko min fana na nin ye i tun tɛ ko min yɛrɛ kɛ i fana bɛna essayer k'i bɛna jagoya tɔgɔ ɲini o kow de kan ka bila mɔgɔw la ka mɔgɔw kɛlɛ ten ani ka taa bɔ ni enregistrement kirikara dɔw ye jelikɛ y'a don tan a y'a bɔ tan nin ko in ye tan nin ko ne kɔni hakili la n bɛ enregistrement ko ninnu fana n b'a a kuma mɔgɔw souligner mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'u hakili labaara a kow kan quoi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi technologie selen don yɔrɔ min ma informatique ni fɛnw selen don yɔrɔ min ma i bɛ photo ta bamakɔ ɲaman sanfɛ fini farafaralen b'i la u b'a don mansin kɔnɔ ka veste ɲɛnamanba don i la ka tila ka champs-élysées ni tour eiffelw olu bɔ i kɔfɛ ka kɛ komi n'a fɔ non i bɛ paris de o bɛ cogo min na dɛ aw ka son ko enregistrement ko ninnu dɛ aw bɛ voixw truquer truquer truquer de karisa y'a fɔ tan karisa y'a don tan karisa y'a bɔ tan a tɛ komi n'a fɔ ko a voix bɛɛ ye nkalon ye dɛ hali ni min ye tiɲɛ ye o ka dɔgɔ a la a tɔ bɛɛ ye ka voixw truquer komi aw yɛrɛ ka son kan aw b'aw voix yɛlɛma yɔrɔ dɔw la voix bɛ fɛn cogo dɔw la a bɛ kɛ cogo dɔw ye tuma dɔw la aw bɛ o kow de kɛ ka jagoya tɔgɔw ɲini mɔgɔw kan cogo dɔw la donc mɔgɔw ka o yɔrɔ jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔw ye aw janfa aw janfalenw a y'a kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna karisaw y'an janfa aw y'an janfa kuma banna yen mais kuma o kuma aw de bɛ wuli ni o kuma ye tuguni u y'an janfa aw bɛ wuli ni enregistrement dɔ ye yan fɛ aw bɛ taa yan fɛ aw bɛ na yan fɛ ça veut dire que janfa in tɛ tiɲɛ de ye wa hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don aw de ma se ka diɲɛ u kɔ hali bi sinon karisa i ye n janfa aa munna aw bɛ tan to a karisa ye n janfa kuma banna i bɛ karisa ye k'a to i bɛ continuer n'i ka ko ye mais diɲɛ don o don janfa ko kuma bɛ aw da k'a sɔrɔ aw de ye janfa in kɛ n'i y'o kuma fɔ talibi ɲɛna n'i ye ko ta k'a lajɛ an k'a fɔ ko talibi ka overdose quatre la ye enregistrement min bila k'o ka kɛ tiɲɛ ye ko iba fɔkan don ale bɛ ka janfa min fɔ o tɛ tiɲɛ ye parce que n'a y'a sɔrɔ iba one ye ale janfa n'o ni siriki y'ale janfa ni i baw ye janfa kɛ i bɛ ki tɔgɔ ye ka taa ni talibi fɛ yen ko talibi an ka taa mali fɔlɔsɔn an ka taa bi a dun b'a dɔn e janfa dɔnku sabuluri e ma janfa i bɛ jɛ la dɔnkuke e de y'a ye sa nɔ a nan fɛ an ka taa mali fɔlɔsɔn na e y'a janfa ka kan bon n'a y'a sɔrɔ kantan in fana ye ko tiɲɛ tɛ ko i b'a faa tɛ i ye jagoya nkalon labɛn ka kan truquer truquer pour que i bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a kan donc a ye janfa ko kuma ni manamanakan dabila ka bɔ an da la parce que ni janfa ko tɛ aw kɔnɔ aw tɛ na ni enregistrement ninnu ye k'u bɔ bɔ k'u jira aw de ye janfa kɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni janfa ko t'i kɔnɔ hali n'i teri tɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan n'o bɛna kuma fɔ i ɲɛna i tɛ sɔn k'a repiquer n'i y'a ye i y'a repiquer a repiquer kun ye don dɔ k'a jira dɔ la ou bien k'a fɔ dɔ ye de o kɔrɔ ye mun ye k'o tigi janfa a tigi nana da i la k'a ka kuma ɲɛf'i ɲɛna e y'o repiquer pour que ka t'o kumakan jira dɔ la k'a jira preuve de ye nin ye parce que n'i nana ɲɛfɔ i da la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nkalon don tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ donc e b'a repiquer k'a tigi janfa ka taa jira a lamɛn a yɛrɛ kumakan de ye nin ye donc o ye k'o tigi janfa de donc ça veut dire que aw bɛ ka enregistrement minnu bɔ bɔ bɔ bɔ dɛ enregistrement ninnu kɛra tiɲɛ o a ma kɛ tiɲɛ o aw bɛ ka confirmer mɔgɔw ɲɛna sa ko aw de ye janfa kɛ donc a ye manamanakan dabila aw ka tɔgɔ ɲini fu ninnu dabila ka bɔ an da la n'aw ye baara kɛ a ye baara kɛ sɛbɛ la n'aw tɛ se yɛrɛ fɛnɛ k'aw b'a dabila a y'a dabila bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ naganakan ninnu ani ka bila mɔgɔw la fufalaki la nafa foyi den kelen de t'a la nafa foyi den kelen t'a la a y'a dabila aw k'aw ka baara kɛ n'aw tɛ se ka baara kɛ aw k'aw sen bɔ a la parce que Oxy B e bɛ n'i jɔ ko Mali Mali rapu kira laban i bolo kurulen don cɛ ni e kɛra Mali rapu cɛ manamanakan ninnu dabila ne y'o fɔ a ye a ye kira ninnu sen bɔ aw ka manamanako ninnu na ani Ala ko ninnu fɛn ninnu n'a y'a sɔrɔ ko o ye tiɲɛ ye Mali rapu yɛrɛ bɛ dabila siɲɛ kelen yɛrɛ parce que e tɛ se ka k'a ye minnu b'i ɲɛ e yɛrɛ ɲɛ b'u la différence min b'i n'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est trop a t'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc e tɛ se ka k'a ye a y'olu manamanakanw dabila et puis Tal B fana ka sɔn kɔnɔna na Tal B fana bɛ t'i jɔ ko Nabila Yisu a donna tan a bɔra tan cɛ manamanakan ninnu a y'olu dabila taa dɔnnibagaw ɲininka dɔrɔn u ka Nabila Yisu ka kisa fitinin dɔrɔn f'i ɲɛna i b'a n'i ka kow da ɲɔgɔn ma n'a sɔrɔ kelen don o don i b'a dabila cɛ kira eh, kira kira kira tɔgɔmaw ni nabi ɲuman tɔgɔmaw aw tɛ aw tɛ a camanw bɛ yen nɔ aw tɛ aw aw t'a siraw kan dɛ aw bɛ manamanako min na Master Soumy delila k'o fɔ a ka sɔn kɔnɔna la Ka nabi ɲumanw tɔgɔ fɔ ani kiraw tɔgɔ fɔ u tɔgɔmaw bɛ ko minnu ko minnu kɛ Master Soumy delila k'o dɔw fɔ a ka sɔn kɔnɔna na donc taa i informer dɔrɔn i bɛ taa dɔnnibaa min ɲininka o t'a bɛɛ dɔn dɛ o bɛ dɔnni min dɔn a kan'o fana bɛɛ f'i ɲɛna dɛ a ka fitinin fana ta a ka dɔnni na k'o ɲɛf'i ɲɛna Nabila Yisu kan i b'a dɔn o la k'a fɔ ko aw tɛ fan kelen fɛ donc i b'a tɔgɔ bɔ i ka kuma la i tɔgɔ ye Yusufu ye dɛ kana kan'a da i yɛrɛ kan ko Nabila Yisu donc kuma ye o de ye Oxy B i bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka ko bɛ san sɔrɔ cogo min na i bɛ o de kɛ manamanakan fɔ ninnu ani manamanako ninnu i bɛ a dabila quoi c'est pas bon fitiri waleya ninnu a ma ɲi nɔ quoi o bɛka ka ɲɔgɔn janfa janfa min bɛ ko la a bɛka na dɔɔnin dɔɔnin ko bɛɛ bɛ na kɛnɛ kan parce que aw b'aw aw gungun ɲɔgɔn na de ka essayer aw ka yɔrɔnin dɔ sɔrɔ n'a y'o yɔrɔ sɔrɔ ka ban dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn bila a bɛ na dɔɔnin dɔɔnin clash clash bɛ kɛ cogo min na nin nin tɛ clash kɛcogo clash kɛcogo tɛ nin ye quoi a ye clash yɛrɛ yɛrɛ kɛ o ka fisa ni nin ye quoi parce que Gaspi y'a jira aw la k'a fɔ ale ni aw tɛ se ka mɛn clash kan quoi a delila k'o fɔ a ka interview yɛrɛ kɔnɔna na waati min na Tal B ko ko ale bɛ ye fɛn dabila rapu dabila Gaspi ko ko ale ni Iba ta ma kɛ nin cogo la ale ni Iba mɛnna ɲɔgɔn na ale bɛ dɔ fɔ Iba bɛ dɔ fɔ ale bɛ dɔ fɔ Iba bɛ dɔ fɔ ko mais yɔrɔnin kelen Tal B bɛ fɛn ka boli depuis Gaspi yɛrɛ y'a confirmer mɔgɔ kelen min bɛ se k'ale contrer k'u bɛ mɛn ɲɔgɔn na o ye Iba ye bɛɛ b'a dɔn fana a ni Iba de mɛnna ɲɔgɔn na mais comme a ni o ye allié mais sisan ko bɛ ka kɛ cogo dɔ ye peut-être u bɛna clash ta ɲɔgɔn kan tuguni parce que Gaspi ka son kɔnɔna la Gaspi ko k'ale de ye numéro 1 ye ko Mali rappeur tɔ bɛɛ ko n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'o ye den ye donc a ye dɔ fɔ Iba ma yen Iba fana bɔra ka 5 étoiles jeune 5 étoiles bɔ sisan Iba y'a jaabi parce que Iba ko ko petit ni numéro 1 ya de nege b'i la ne tɛmɛn'o kan a mɛnna i bon courage Iba tilala k'a fɔ tuguni ko Ɛɛ Ala ma sogo dan kungo kɔnɔ ko min bɛ s'a la o ye mun ye gɔn wo wara wo a kiriti karata fɛn tɔ fɛn fɛn bɛ yen donc o b'a jira k'a fɔ ale bɛ s'a bɛɛ la donc o bɛɛ Gaspi fana sen bɛ o la son in ɲɛna trop mais son kɔnɔna la kuma kelen min bɛ yen k'o ma ɲɛ ni Iba fana y'o fɔ o kɛra a ye jamu de min fɔ donc a bɛ fɔ a ye halibi a fana k'a lajɛ a ka o yɔrɔ bɔ a la halibi quoi sinon son in ɲɛna donc o yɔrɔ don o b' o b'o de jira sinon bɛɛ b'a dɔn tigitigi Oxy B face à face e ni e ni Gaspi ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ yen e Oxy B yɛrɛ mɔgɔ baden de bɛ i ka z sɔn ne y'a fɔ i ye cogo min na o bɛ ɲɛ cogo min na essayer i ka kun olu la fɔlɔ kana fɔ k'i b'i pan olu kunna k'i b'i ɲɛsin Tata Pound ninnu ni a tɔw ma quoi non non i ma se o niveau ma fɔlɔ i ma se o niveau ma donc a y'a lajɛ aw bɛ clash aw bɛ se k'a kɛ o sira ninnu kan cogo min na aw k'a kɛ o sira ninnu kan c'est-à-dire ka se ka aw yɛrɛ labɔ cogoya wɛrɛ la ka sɔrɔ a ma kɛ nin ye ne taara aw ka malo b'a la dɛ o laban ko a bɛ juguya n'aw ma sabali nin tɛ ko kɛ cogo ye ko man kan ka kɛ tan cogo nin tɛ ko kɛ cogo ye mɔgɔ kana bila mɔgɔ la ten gansan k'i bɛ tɔgɔ fu dɔ ɲini a tigi kan k'a sɔrɔ i tɛ se ka tɔgɔ min sɔrɔ quoi o de ye ko ye ko min cɛ man ɲi, o ye ko ye ko min cɛ ka jugu fo ka dan tɛmɛ, aw kana sɔn o ma c'est pas bon nin tɛ ko sɛbɛ ye, kuma ye o de ye k'o ɲɛfɔ hakɛto b'o kan sɔli Ala Mahamadu